Ndị Igbo kedụ ka unu mere? Ndewonụ kakwanụ nka o. Ama m na ahụ dị unu mma. Ihe a bụ oge ndị Igbo nke sitere n'ụlọ ozi Ada Igbo Global. Ya gaziere unu ndị nwe m. Achọrọ m ka anyị leba anya n'okwu a dị oke mkpa. Biko, onye ọbụlà jìsì ike dèe ihe ọbụlà ọ chọ̀rọ̀ idè n'asụ̀sụ̀ ìgbò n'ihì nà ihe à bụ̀ ụkà ụmụ̀nnà unu anụla e hmm. ọ bụ̀ màkà ihe gbàsara nwa anyị nwokē ahà ya bụ okey ọnụakàlụ̀sị onye ǹke na-achịkọta oshòdi ìsòlò federal constituency kèdu ihe mere nà o jìrì họ̀rọ naanị ndị ìgbò ndị ìgbò tijuo na ndị ọ kpọ̄pụ̀rụ̀ àla bèkee màkà ọ̀zụ̀zụ̀ N'ime mmadụ iri atọ na ụma, naanị ndị ofe ose mmadụ ise ka o tinyere, ndị ọzọ bụzi ndị Igbo. Ọ dịghị mma. Onye hụ ihe ọjọọ, ya kpọọ ya ihe ọjọọ. Ngwanụ, ebe ihe merenụ emeela. Dịka nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ, ihe o kwesịrị ime bụ imechipụ ọnụ mana ebe ahụ na-atọ ya bịrịbịrị ọ ga-ewere ya tinye n'efere mba ụwa ọ dị egwu ọ dị egwu ọ bụdị na ụfọdụ n'ime unu amaghị ihe ka ọ bụ gịnị unu amaghị anya elere ele na nke arọrọ arọ ihe niile abụghịkwanụ mpoto na ịmakwa ndị anyị bụ ọ gwụla naanị nsogbu m na-enwe n'ebe ndị Igbo anyị nọ unu na-ekwu chọọ chọọ chọọ emetụkwana unu asụkọlata ama unu ọnụ n'ọjị unu pụta unu na-eme eme mkpọtụ dịgasị aṅaa kedu ihe ọ bụ a ga-agbara unu agbara ee ị ma na ụfọdụ mgbe a sị na ndị be anyị na-eme mkpọtụ maọbụ ha na-egosipụta onwe ha ọ bụrụ asị n'ihi na enweghị ka ị ga-eji asa akwa agadi nwaanyị ghara ịhụ nkịrịnkị nsị kedu ka ị ga-esi aga n'ala ndị ofe ose merie na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mana gị ghasịa onwe gị chefuo na ebe ị bịara abụghị ala Igbo ee ihe a abụghịkwanụ njirimara ndị Igbo ndị Igbo bụ ndị nwere akọ na uche hei chineke akwa ị fụrụ ebe ị fụrụ m ee eh? mmegbu na-agbakasị m arụ n'agbanyeghị onye ọbụla a na-emegbu emenyere nwa ogbenye ee eh? emenyekwara nwa Anosike nke mbụ o nweghị mmadụ ọbụla sịrị Okey Onuakalusi bịa gosi anyị ihe ọ na-emere ndị ọ na-achị rapụkwanụ ka ndị ị na-achị na-egosipụta ihe ị na-eme nke bụ eziokwu bụ na nwanne anyị nwoke a na-eme nke ọma n'Isolo ebe ọ bụ onye ọka iwu mana ebe ọ chọrọ igosipụta onwe ya o wee wunyere onwe ya aja na garị ị ma na ndị ị na-achị obodo ha kpọrọ gị asị ọ bụ gịnị mere ị gaghị enwe akọ na uche rie awọ dụọ onwe gị ọdụ um n'ihi iberibe ya. Ndị ofe ose asarala ọkụ sịzie na e nweghị onye be anyị ga-achị ala ha ọzọ. Gekwaranụ ntị, ha mee ya, ha metere ya. N'ihi na ihe dị otu a enweghị ike ime n'ala Igbo. Ị mara ihe ahụ ọ ga-abụ i mee ya ọ gaghị adị gị mma. ihe ahụ ọ ga-abụ emee gị ya ya akpọgbuo gị obi na-asụ gị emele ya ndị ọzọ n'ihi na mmegbu adịghị mma ngwanụ ugbu a lezienụ anya otu ndị ofe ose ndị aghụghọ jiri gapụ njem na-akọtọ aha ndị be anyị anyị na-agba mbọ ịhụ na ọnọdụ ndị Igbo dị mma ndị na-achị anyị a na-ezuzu emebisiri anyị ihe ama m ọdịrị anya m na-amụ ebe every night ede ekwu eme research tụfịakwa unu ga chịa Isolo ọzọ ha gbapuo gị afọ n'ihi na anya erughị ala